na nsịsa ka m siri reme na ekpuo m ime ọ ma etoghe etoghe Mee eziokwu. anyị bụ ụzọ ekpochi na anụ nke ahụ nwekwara ihu unu nyekwa amị unu enyekwa amị aka ndị bịara be mmadụ

nkịta ahụ etoruo bido iri ọkụkọ akpọ ya okori Ah. ọ sị ya nkịta ya na-eri ọkụkọ onye kpakwara nkịta ahụ aka ahụ ọ na-abụ onye akpakwana ya aka onye kpakwara nkịta ahụ aka agba ya nkịtị o ruo otu esi ntọ ya edowe ya ọ chịrị ihe bricklayer jebe ọrụ tupu ọ nata ọ bụ na egbuola nkịta ya ahụ ị ma na ndị ọrụ bricklayer ka u- uchi ka ha ji ala A- abalị ka eji ala ọrụ bricklayer ọ nata mgbe o ji nata ewere bigi ya eri savụọ ya anụ dị egwu Hmm. savụọ ya anụ dị egwu ọ na-ajụ mma anya ma ọsọ nsị ya ndị ọzọ ribere asị ya ribe na ọ ya nwe Hmm. ribe na ọ gị nwe nwa m
ọ gwara ya ribe na ya nwe ee ribe na ọ gị nwe nwa m mana ọ gada ya na ọghọta ya o rie na erimite tapụta ọkpụkpụ kpọbezi nkịta ya nị papa ya na-ajụ onye onye na-egbu mkpọrọ ifi uchichi a ọ sị papa ya na ọ ya na nkịta ka ya na-akpọ ka ọ bịa bịa taa ọkpụkpụ ya tapụta Mm. nkịta anyị ka ị na-akpọzi ya nke anụ nje ka ị na-ata ihe ahụ anụ nje ka ị na-eto ọtịta ahụ Mm. na anụ nkịta gị ahụ bingo ka ị na-ata ọ sị papa m ọ sị ya mba mba anụ ya ebughị ụdịrị ụdịrị anụ ha nna ee ijiri ọzọ ee ichiri ọzọ Anyị jee- na anụ nkịta ahụ ka ị na-ata ị na-akpọ bingo so okwuru ọra enyi ya ka ị na-atara ihe ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu ihe a bụ akụkọ gị na onye ihe ọma mana papa ya abụghị ezigbo mmadụ o jegbuzie oke ndị otogo riburu ọkụkọ Mm. mana papa ya ejizi egbuo the ọkụkọ anya nwaziri onwe ya ọ bụ the mugu Ee, bata anyị

onye nọ nso ofu onye nọ nso ahụ abịa o ruo ofu ụbọchị the man ejecha meeting ndị mm, ihe club ha mmechi afọ ndị ọzọ ndị ọzọ wee bata onye nọ nso onye nọ nso na-agbarakwa bịa ọ sị ya sukwuru ana onye nọ nso esukwuru ana maka onye nọ nso enwe onye ọba afịa mba mana ọ mmadụ na-azazi ya onye nọ nso mmadụ azabazie the onye nọ nso maka ya na-abịakarị maka onye nọ nso bịa ọbara afọ ya nwoke were buru ọkụkọ ofu ozu ọkụkọ ebiri ya dọbara ya dọbara onye nọ nso weta ụmụ juice debere onye nọ nso nwoke a na-ozi ala wuti kupioles o yiri bata ọ nọzie na room ya ahụ onye nọ nso ribe anụ onye nọ nso a na-eri anụ onye nọ nso a na-eri anụ rikata anụ rikata anụ rikata anụ ịmagonu anụ karịrị ga kpọọ ụmụnne soo ya ribe anụ i rijuo i kechie ya na waterproof i debe echi ụmụnne ya na-ele anya onye nọ nso bara n'ime pụtabeghị nọrọ ebe a na-anụzi ka ọkpụ na-adakwara mkpa mkpata mkpata a na-akpapụ nkata ha bido ebe nya ha anya fụ na ọ na-eri anụ